ụmụaka agụmakwụkwọ ụmụaka kịta anwa ndị nne na nna ndị nkụzi mana ụmụaka kene ka ọ ga-aga alụ ị na-etinyekarị onwe gị n'ego o nwee ndị na-emie nene ndị a na-enwe jamb 240 280 malụ ife fe mebe ị na-echebe maka sọ centre ebe a na-eme ife mbute aha maka na enwekwa eh, eh, result mbute enwere m idea na-enwe result mbute eh, mgbe ụfọdụ aha anyị chọọ ịgwa onwe anyị eziokwu ị na-echekwube result mbute mmabute ka ị na-echekwube result inyere onwe ya aka webụrụ ya onwe elota m mgbe anyị na-ekwu ejilu m onwe na-ama atụ mara m maka ndị nke ọzọ ya na ndị mụ na fa mgbe anyị gụ ebi na dormitory na saint charles eh, scoba anyị ma ka e si kụziri anyị ije ma prep ma nke mgbede ma nke abanị ma timing ị natakwa ụnọ ihe eme ive o nwere ndị na-emeri ya ya bụ ụmụ akwụkwọ ana m encourage ụnụ gụba akwụkwọ onye nkụzi kụzisi ya tinye aka gbaa mbọ nke gị mgbe anyị nene nke a na-akpọ waec mgbe anyị nene waec ọ gịnị je fụ ka anyị si agbasa akwụkwọ e nwere mgbe e tiri anyị extramural class na school anyịnwa tiri onwe anyị extramural class anyị bata group group a na-agụ ndị bi na dormitory a bịa kesị ịmara onye ọ dị ka gị na ya nwere ifele dị ya o kwere mgbe afụ ana m ekuzikwu ma ma maths nwee onye na-ekuzilu mụnwa maths o nwee nnukwu ụkọ ụkọchukwu ka ọ bụ na venerable chelenten ife ọ na-alụ na maths tuo ekere ya ọ na-ekuzilu m maths nwee nke mụnwa na-ekuzilu ya ị fụgo etu a ka anyị si eme nọsịa mgbe anyị nene nke a na-akpọ waec e je chọta ụnọ ebe fa nọ bipụ from parent nọdụ ka ebe a nọ ebe a ọ bụrọ ịgagharị ṅụ nke a na-akpọ biya ma ịṅụ nkwụ akwụkwọ ka a na-agụ onye ebute textbook nke onye ebute textbook nke ya a na-agụ chelenten lord tito ọ gịnị ukamaka dsp ogen erika anọkọsịa dsp mkpọ abụrụ na anyị na ya anọ vanwa hmm, na-abịa anyị bịa anyị emesịa class gụọ akwụkwọ eh, ada baby all of them akava nkụ eh, ma elotasịa va ugo city ugochukwu obinna okoye ikenna okoye ọ gịnị dị ebe a

ya bụ inenezie WAEC ị na-enwetatụ ife dịka aṅa inene JAMB inweta ife dịka anya ọ bụrụ ịjọ ife m ji akọ akụkọ a bụ ife mega na-enwe aṅụrị ọ na-abụ m lota ka anyị si esi ife a mụa nwee ike tewe ofe egusi buru bata elọtịta ebute nri chere ntị ebute nke va ndị a ebute a na-eri erichasịa aba akwụkwọ ya ṅụọ mmiri agụsịa na ama njakịrị kọlịsịa akụkọ lalụ ụla setia time onye eteta ọ bụ ịgụ akwụkwọ a na-atọ ụtọ enenezie nke bụ WAEC SSCE ede ife ọfụma ya bụ ụmụ akwụkwọ kịta unu nwee ọtụtụ ife unu ga-eji na-agụ akwụkwọ na phone a na-eyuzu google google enwere many search engines search ee ya bụ sịrọ sọ ime content creator aha ma- si mebekwa na ọ dị mma na onye bụ ka nna be eme ife enwe mana welu phone ị na laptop ị ma i nwee gụa i nwerọ lotakwa na ị ga-ego textbooks enwe ebooks online books read read i continue to emphasize on reading read study hard pray hard

ijezina ka ị na-akwadoba fa maka result mbute etu e si nwee ego mbute enwee result mbute no it doesn't always work like that prepare them so that their exams apasịa na JAMB nụ pasịa WAEC ọfụma ịghọtago aha ka ọ rakwagodu nnọọ anyị ga na-ekwukwa ntị ga-anụ dị nke ga na-anụ adịkwa mana nke dị a na-anụ ana correct ee ife ọ dịlụ okenye bụ ikwu ụmụaka ka ọ dịlụ ekwu anụ ma a chọrọzikwa ịnụ o ka ebe anyị nọ n'obodo anyị nọ kịta bụ up to you ọ ebe anyị na-ekwu it's up to you ngwanụ ka ọ ra nnọọ fụ up to you